ndị ichie anyị ekele unu atụrụ bụ ọtụrụ ọ sị nwa diọkpara onye mbụ nwa diọkpara a na-ekwu maka ya onye nwa diọkpara na ịmara ihe gbasara anọ ọfụma imebe oyibo ọ sị gị mee gịnị imebe oyibo na ngwa ya na ndụ ya nọ. ọ sị atụrụba atụrụba agwụ ọ sị ma onye oyibo akwụ ọkara na ndị ogbuefi ọkara ọsọ ọ sị na ndị ogbuefi na-aka unu nsị na ya bụ obi Ya ndị- ya ndị ichie.
Ọlụfa afịa.
na iwe ndụkwafa n'obi akwa atụrụba atụrụba ọ sị fa wee na-apụrụ unu uche Mana ndụ ndụ. mgbe ọ- ọ sị na amarụfe enwe echi ofu akwụ bụ Arọbịnagụ efugo mmụọ nnọọ bịa akwụ aka ọ sị na amara maka ya bụ mmụọ unu edebe ude aka obutebe anyị jite akwa ọ sị na ebe a na-agwa m na ọnwa akwari ọmụmụ dị ebe afọ nya ife a ngwa gwuo ugwu egwu aka akwụ ya na ndị ichie ọ sị na unu mara fa ife efe olu na oyi na ofe obutebe a na afọ mana ndụ ya adị na otulu abalị ọ sị na ile ọma ka njuna ji aga n'ogwu ọbala etebe ife mme ete na abụ ọ sị na fa na-adakwa n'ụlọ ibita ete otulu obe ọjị ọ sị na ọ na-abụ unu gọsịalụ fa ọjị fa gbaa unu ụta dutara fa nọrọ mma eziokwu ogoli obi a na-ejide mmadụ obi etete agharị agarị oge ọ sị na fa njem ụmụazị ma okenye o nwere ndị fa na-emecha ma ọya afọ ghọta mana ngwaba fa na udo na fa ya adị a na-etiso mkpu aka atụnụba ndị ichie atụnụba obi ọ sị na unu malụfụ imebe oyibo obi oturu na-enwebe ụfa jee ndozie obi unu ka unu mee gịnị ka unu nwebe ụfa ka ife ọma bata obi a mgbe ife jikọọ unu Mm. mana ọ nọ na ọ nọ na ndụ ndụ nọ obi ọsọ ọsọ ruru ọ sị na unu mụ ya anị ya na unu ada eche ya bụ wee gbaa mmadụ ụchụ nsogbu dịzie eziokwu ogori ose osururu ọ sị na o nwee ndị ba na-akụcha ma n'isi dara aka isi ọwụwa olu ogori na-eme mmadụ ọdeta ọdịna nye onye bi n'ikata ka ọ ya ọdakwa ya agbụghị otu ọdọ owu a ọ sị mana unu enwechi ọ sị na-edochasị onye ọbụla n'uju ma ọ kpọ onye aka n'ibi onye kilie ka ọ walite edowekwa ya ebe ọ dị etagharị mgbakasị arụ agadi ogbute a na-egbochiri unu mgbugbo ife ọma chọ ibe seta etu ogbute si ji eshi akwa na ebe a na-ekwu mbụ akwa na-atọ ka ha eji eshido ka ife dị mma ụdị ogori ogori ọha ọ sị na enu ọya akwa nyanya ọ sị na ọ bụ ebe ebe a kụba mmadụ ọya aghara aghara agali ọra nseke agali odi ọ sị mana okwu unu esi ike na na ndụ unu ya adị ya asị dị edokwaba n'obi nọ ifu na ụba m ogori odi bụ njide odi na abụ ọ sị mgbuchi na nkwachi ọ dị mma akwụ odi ọ sị na olu ndị ebe ahụ akwụ olu ọ sị m ume na iyi a na-ejide mmadụ na-amụ mmadụ ụtọ ọkala ọ sị unu nọkata unu asị na ọ wụ ọgwụ na-egbu ya emekata emekata onye a na-agabi ọrụ ọ sị unu gee ntị ọra ọkala ọkala otule ọ sị na ife a na-agwa unu bụ eziokwu pụtara ife unu jere na ndị unu n'ọba na-ekwu aja okwu ebe unu na na-eje gbocha ya bụ obi ma udo adị na tupu ihu nna si ji emebe ọjị ka unu dịrị nnekwu ọ sị na-egbuchi ụzọ egbuchi na-eyi mmadụ sọ egwu ọ sị na nwee nne nwaanyị nọ n'obi ya nye ya bụ e- egwu a ngwa unu ọ sị na ọ na-eyikwu mmadụ egwu eziokwu ose ọkala kara na ọ nwere mgbe unu na-aga aghọta na mmadụ dị na ọ nwere ihe a na-egosibe unu ya dịka ka na ofu ọ sị ga-enube nkwụ maka ya ka afụfụ na n'ọfa ndebe na ọnọdụ afụfụ fụ tidi ya kaba abụ ya si ga-ekwu maka ya ọfụ amanye ka ị na-eme ogoli ururu ọ sị ka a wụcha ururu ofu ọ sị ka fali jube n'afọ ofu agali si dị emebe anụ agali obodo ka a tọrapụ ụmụazị ọ sị na fane ọ bụrụ na ya abịa na ngwuru ọnwa efe ego ọma ọ sị ma agali odi okwu ya esi unu ike na ala kenekwanụ ndị ikwu nne unu. ndị ikwu nne unu na-agbakwara unu ọgụ